Tikulandireni kuno ndithu ku likulu la chipani cha utm ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe. Kunotu kwasonkhana ndithu akuluakulu a chipani chimenechi ah, motsogozedwa ndi mkulu woona za chinyamata mchipani cha utm amene ndithu ndi Fredokiss komanso ah, ndikuona ndithu mneneri wa chipanichi ah, amene ndithu ndi a Njawala alinso pompano komanso achinyamata wena amene ndithu akutero kuti ayi tifuna tiyankhule ku mtundu wa amalawi kudzera kwa atolankhani. Chimene ndingakupempheni nchakuti mukhale pamenepo kuti titsatire limodzi zimene iwowa atikonzera mtsiku la lero. Ndiye ndikuona apa ndithu mkulu wa achinyamata ameneyo uh, Fredokiss wakonzeka kuti atiyankhule. Ndipereke bwanji uh, m'manja mwa iyeyo.
Ah, zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri nonse amene mukutionera komanso atolankhani nonse ya nyumba zosiyanasiyana Ah, dzina langa Fredo Penjani Kalua national director of youth ah, ku utm um, panopa i think aliyense akudziwa kuti ku malawi nthawi inoyo ndi nthawi ya registration and i think aliyense akudziwanso kuti Mavuto ena amene achinyamata ambiri mmakumana nawo zokhuza za nrb kuti enanu munalibe ma national ID kuti mukhale ndi access yokalembetsa ku mec court inagamula and mmalo monse momwe muli a mec a nrb ali momo so tonse Mnyamata wina aliyense amene ali sapota wa utm Mnyamata wina aliyense amene chaka cha mawa azakapezeke kuti wakwanitsa 18 chonde chonde ngati utm achinyamata tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife achinyamata ambiri leroli Ndalandira foni achinyamata ena akundiuza kuti tina tinalembera za ku ujeni za ku immigration titalembera za ku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa ma short list panalibe so ndi ma issues ambiri mbiri oti achinyamata ife tikukumana nawo ku Malawi koma achinyamata ambiri ena amanena kuti ayi za ndale sizindikhudza za ndale sindipanga nawo So tikati tione ma issues amene tikukumana nawo ma problems aja zivute zitani akutiuza kuti tikuyenera kutenga nawo gawo pa zovota za chisankho tili ndi udindo. So mwina tisanapite ku za registration ndi ma regional directors anzanga ndili ndi ma regional directors anzanga a dziko lonse la malawi mwina ndingowapatsa aliyense angodzipatsa introduction eh? yeah, mwina aliyense akuzangopereka introduction ndi region imene uchokera
ine ndine abdullah gringo kuchokera ku sapitwa region thanks Ine- ine ndi tendai gama bua region Ah, ine ndine henderson waya kuchokera ku eastern region director of youth ine ndi aron chiweza kuchokera central region director of youth
dafik mbewe doy wa kumpoto
Ndi Maxwell Julius, Youth Director, Southern Region. ine ndi moses kaliati kuchokera ku upper shire director of youth
ine ndine kida mkolola director of youth lakeshore region
okay zikomo kwambiri ndi i think apapa nkuti ngati utm tili ndi ma national directors a a chipani chonse i think ma national di- ma, ma- no ma regional directors a dziko lonse uh, kuyimira ma regions onse a chipani chathu now mwina tisanapitenso nkhani ya registration uh, pala announcement yoti ndipange i think eh, two weeks ago three weeks ago ngati fredo Ndinapanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya utm as a presidential candidate. Aaa announcement imene ija inali announcement yoti inachoka pansi pa mtima and ine ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuyenera kutenga nawo mbali, tikuyenera kutenga gawo as far as we can go. Africa yose tikati tione kuli win ndiye kuti achinyamata akuyenera azipanga nawo uh, you know they have to participate even ku highest level so mmene mapanga announcement yanga ija it was an announcement yokuti it is in belief in faith kuti fail ngati youth we've got a role to play in politics we've got a role to play mu development ya malawi komano after announcement ija i think pa ma directors anzanga osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana mu chipani takhala timapanganako zoti kuti panopa tili ndi 9 months kuti tipite ku zisankho komanso ifeyo ngati base ngati director- directorate yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi mapulani amene tinayamba mapulani amene tinawo a 2025 so officially ndifuna ndipange communicate kuti uh, announcement yanga ndi interest yanga yokapanga contest ku utm convention ija ndayipanga withdraw komanso ndikupanga maintain ndipanga maintain position yanga ya national director of youth i think Munthu, pachizungu pali mau amati no matter how great a person can be you can never be greater than your society. Utm simuthu mmozi utm is an idea utm ndi chigulu. Aliyese kumene muli masapota a utm just know kuti pa 17 November zivute zitani utm tukupasani president, presidential candidate and tose fe as youth Tagwirizana kuti we'll support, rally behind komanso mobilize ma votes for president amene akachoka ku convention ya utm. So ngati ma directors of youth a dziko lonse from Nsanje to Chitipa uh, tavomerezana kuti no Fredo you will not go for presidential upanga stick to national director of youth. Nde mwina tisanapite ku za registration mwina ningowapatsanso ma directors of youth a ma region kuti akhoza kungo mwina amene ali ndi zonena mmodzimmodzi then we'll go into issue ya registration zikomo.
zikomo kwambiri choyamba ndimafuna tithokoze kwambiri a national publicity secretary athu komanso a national doi ndi ma doi azanga onse ochokera m'maregion onse Ah, choyamba ndimafuna tithokoze kwambiri ah, Fredokiss amene ali Penjani Kalua ya atangolengeza zoti akufuna kuyimira upresident uh, anthu ambiri uh, anamuvomereza kuti ayimire because he's capable koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuimbira mafoni chifukwa tili pachintchito anthufe chachikulu kwambiri tinaona kuti timing inakhala ngati inativutapo pang'ono chifukwa ku youth-ku ukufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata nde fredo uh, is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize mwakhala mukuona atangomwalira president athu uh, Dr. Saulos Chilima uh, may his soul rest in peace uh, ma candlelight anabweretsa idea ija it's fredo anakapanga ku southern region ku, ane- ku central region ku mpoto kusonyeza kuti anasiya gap yayikulu kwambiri kuka- kukapanga contest za upresident ndiye tinamupempha kumpempha kuti chonde achimwene ukuku anyamata mwasiya panopa sanalembetse anyamata awa ena ambiri ndekuti inde akufuna kuti masopano ukuku uku sogoleri niti usu- usukonekera nde ifeyo tikuthokoza kwambiri kuti fredo wavomereza madandaulo athu amene tinampempha ifeyo andi mmene wafotokozeramo amene atawineyo ife tizamu- tizamuthandiza kwambiri ndipo sitikuonanso wina panopa doi ma doi onse ali pano amene tikamvotere ifeyo ndiye kuti ndi uh, Fredokiss zikomo kwambiri anenanso kale nkhani yo- yolembesa tiyilankhula bwinobwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tikugwirizana naye kusiya pansi kwake kwa- kwa- kupanga withdraw zoyima za upresident thank you
Ah, zikomo kwambiri inu atolankhani anzathu komanso ah, mneneri wa chipani chimene cha utm Honourable Njawala komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi choyamba ndimafuna ah, ndithokoze ku mtundu wa malawi amene mukutionera pano kuti a Fredo I think ndi munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha UTM chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think maganizo a ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku ma constitu- ku ma constituencies district ku ma area madandaulo amene timamupempha ngati mnyamata mnzathu akadakhala munthu wodzikonda kuti no ndikupita ndikapanga man- ah, ah, participate pachani pa upresident koma ndimafuna ndikudziwitseni inu aMalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana sikuti ndi chipani cha utm chimene chauza fredo kuti a poti ndiwe wachinyamata chi- zisiye za upresident uzikapanga uh, uh, maintain position yako ya udirector ya youth ayi Chipani chomasuka, chipani chimene chimalola wina aliyense msinkhu uliwonse kuyima pa position ina iliyonse imene munthuyo akuyifuna. Komano ndife kuchokera ku directorate yathu ya youth powona mmene ntchito za mtsogoleri wathu ngati Fredo Penjani Kalua wakhala akutichitira mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu tawona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri ku department yathu kuti apitilize a ntchito yabwino a imene wakhala akutiphunzitsa komanso yotumikira chipani a a pa ground komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana opititsa patsogolo chipani chimenechi cha utm mutati muone mu zipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamali- wam- wamalingaliro abwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi a, a Fredokiss Kalua kuchoka mu zipani zonse m'malawi muno So mutha kuona kuti utm ndi chipani choganiza bwino, utm ili ndi anthu oganizanso moyenera. So ndimafuna ndingopereka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu a kuchipani ifeyo atiuza kuti timuuze Fredo kuti a- a- atule pansi maganizo ake, ayi. Komanso si adamuuze Fredo kuti iwe Fredo msinkhu wako ndi wochepa sukuyenera kupita pa upresident, aa. Koma ndife achinyamata amene tapanga chiganizo chimenechi pakumpempha Fredo kuti aa no usatisiye m'malere, usatisiye ana amasiye, bwera uzapitirize uzapange maintain position imeneyi ndi cholinga choti ah, maganizo opititsa patsogolo kuchinyamata ah, asafere mugiya zikomo kwambiri
Eh, zikomo kwambiri atolankhani athu ulemu a national publicity secretary komanso wa national youth director ndi ma directors anzanga onse amene tili pamalo pano komanso amalawi nonse amene mukutionera madera onse a dziko lino e, choyambirira ndithokoze olemekezeka a fredo amene ali mkulu wa achinyamata dziko lonse la Malawi chifukwa titamva kuti akuima ngati candidate presidential candidate ku convention oyambirira ndinali ine kuwayimbira foni olemekezekawa nditawayimbira foni anandiuza kuti ee zoona ndikukaima ngati president tinali ndi nkhawa potengera kuti mmene anenera anzathu aja kuti fredo ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ndi achinyamata paliponse pamene tayenda ndi fredo pamakhala kuti achinyamata ambiri akutisatira ndi chikhulupiriro choti achinyamata amene akutisatira chifukwa cha fredo amenenso ndi amene angazatithandize chisankho chimene chikubwerachi ndiye nditayimbira bwana anga atandifotokozera maganizo awo ndinapempha apapo ndikuthokoza ndithu kuchokera pansi pa mtima kuti pempho limene tinapempha tinawauza kuti ayi bwana tachoka kutali tili ndi muli ndi nthawi ngati nyamata bwanji apa ma plan amene chifukwa ngati bo- director wathu ngati bwana wathu tinakhala pansi kupanga ma plan kuti kodi kampeni itiyendesa bwanji komanso general election tiyendesa bwanji ndi ma plan amene anasanja tinaona kuti chikhala chipsinjo chachikulu kuti iwowo ma plan amenewo asiyire panjira chifukwa amene akanabwera kutenga position imeneyo sakanapitiriza tinakakhala ngati kuyambira wani Nakhala ngati kubwereranso m'mbuyo. Ndiye ndithokoze leroli kwa olemekezeka a Fredo komanso ma directors anzanga kuti pempho limene tinapempha kuti bwanawa apitirize ku directorate yathu ya youth, maganizo awo komanso chidwi chawo chothandiza a youth dziko lonse la Malawi posatengera kuti uyu ndi wachinyamata wa utm koma aliyense amene ali wachinyamata. Hon. Penjani. Ali ndi chikoka chija choti umachitanso kudabwa kuti ah kodi chikoka chimenechi chikubwera bwanji chifukwa ngakhale achinyamata azipani zina pamene padutsa olemekezeka a Fredo amakhala kuti achinyamata ndi omasuka azipani zonse zosiyanasiyana amamasuka amanyadira ndiye tikakhala ngati ma directors mma region mwathu timamva kukoma kuti tili ndi director amene ali ndi chikoka dziko lonse la Malawi ndiye ndikuwathokoza a Fredo komanso ma directors nonse komanso atolankhani a publicity secretary kuti pempho limene timapempha lavomerezedwa bwana athu akupitiriza ngati national youth director tikuthokoza kwambiri zikomo kwambiri ambuye akudalitseni nonse
think apeza kuti nkhani ya ya yo- yo- yongonjeza ndimene apeza kuti atidyera nthawi kwambiri now uh, lero litifuna tiyankhule ndi aliyense wa utm utm ngati iwe uli member wa utm uli ndi udindo wopititsa patsogolo utm and nthawi inoyo ndi nthawi yolembesa Nde ifeyo ngati directorate komanso tili ndi tili ndi mwayi kuti a National Publicity Secretary tili nawo limodzi. Tikupempha munthu wina aliyense wa utm kaya ndiwe mzimayi, osati mnyamata, nyamata, anyamata okha kaya ndiwe mzimayi, mtsikana, kume, ngati kwanuko zolembetsa zayambika, one iweyo ukalembetse, two kaya neba kaya ndi anzako aliyense tiye titengane mmodzi mmodzi aliyense last time tita- titalengeza kuti tili ndi target yokuti mamembers a chipani okha amene akuyenera kulembesa membership ya chipani ndi 2 million now anthu 2 million aja 2 million plus akuyenera kulembesa ngati ma voters nde ife ngati ma directors tagwirizana region iliyonse ili ndi target tipasana ma targets wo tagwirizana te tikupasana ngati uli director wa youth pa area pa constituency pa district pa region mpakana pa national tizipasana maripoti every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko because zolembesazi tikati tione fezi iyo yonse imakhala ngati 13 days kaya ndi 14 days so nthawi tilibe convention isatisokoneze kuti upezeke kuti anthu sitikulembesa olo convention itayenda bwino chotani koma ngati anthu athu sanalembese anthu azanenabe kuti ndife moto wa mapesi ndi chimenecho choti moto wa mapesi ija 2025 anthu ayenera aziwe kuti utm ndi chipani chachikulu nsanje tuchitipa zikomo kwambiri i think mwina uh, honorable publicity secretary ali ndi zonjezera pa nkhani yolembesa Ya, ah, zikomo kwambiri choyambirira ndithokoze ma ah, a DOY national director a youth komanso ma DOY a m'ma region nonse amene uh, muli pano um, tamva nawo nkhani ina imene mwakamba um, tathokoza chifukwa cha maganizo um, ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chiganizo mmene angafunire uh, kuchipani paja khomo limakhala lotsegula um, komano nkhani yayikulu kwambiri imeneno um, a youth anali nayo directorate yawo inali ya registration ndiye afotokoza kunena kuti akufunitsitsa kuti m- m'madera monsemo anthu tilembetse ena kumadera nkhawa kuti kodi tikalembetsa tikavotera ndani Ah, nonse amene muli ndi maganizo amenewo okuti mukavu- mukalembetsa musowa okamvotera mukavotera presidential candidate wa utm amene akasankhidwe pa 17 mwezi uno um, pamene anthu akupita ku convention akudziwa zimene amalawi mukufuna zimene mukudandaula zimene zili nkhawa zanu ndi zonsezo inuyo nkhani yayikulu kwambiri lembetsani chifukwa akalemberawo sadzabweranso kumadera kwathuko akapita apita ndiye ngakhale mukadzaona candidate wabwino amene tikukupatsirani pa 17 pa mudzapezeka kuti mphamvu yoti mukampange ameneyo kukhala president oti akhoza kutsogolera dziko lino mulibe Ndi panopo kalembetseni. Ambiri tikudziwa kuti ndiokhumudwa kwambiri mdziko muno sakufuna kulembetsa. Madera ambiri kalembera anthu sakulembetsa chifukwa cha zimenezo koma tiyeni kuyambira mmawa um, timasuke tidzuke tikalembetse musakhalenso ndi zokhumudwa zilizonse. Uh, masana ano tibweranso pompano half past 4 imeneyi ino tikupatsireni uh, nkhani zino zokhudzana ndi convention ya utm tikhala ndi atsogoleri achipani asekretary general uh, ndi atsogoleri ena kuti tikuwuzeni zonse mmene zikuyendera tili pati uh, zokonzekera zikuyenda bwanji ndiye tikhalenso limodzi half past 4 masana ano kudzakamba nkhani ya convention koma pakadali pano ndinakhala nawo pano uh, directorate ya chinyamata pamene amafuna kufotokoza nkhani ya kalembera wa chisankho zikomo kwambiri Ah, mwina nthawi ino ndipempheko kuti atolankhani mwina mukhoza kukhala ndi mafunso mafunso amene mukufunsa kwambiri mufunsa pa nkhani ziwiri zimene zakambidwa uh, director wa youth um, honorable Penjani Kalua, Fredokiss akamba nkhani ya um, um, kuti akuchita akuchita contest pa position ya youth komanso muka- mufunsa mwina nkhani zokhudzana ndi kalembera imene takamba pano. Ngati muli ndi nkhani zina tifunsana masana ano ah, nthawi imene tikhale tikukamba za convention. Zikomo kwambiri.
kalembera ndikukumbuka kuti ndinu chipani chimodzi mwa zipani zimene zili ku opposition zimene posachedwapa zinachititsa msonkhano wa atolankhani ku lilongwe uh, kusonyeza kukhumudwa kwanu ndi zimene zikuchitika pa ground uh, ndi abungwe la mec komanso nrb pano mukuti ayi anthu atuluke anyamata atuluke akalembetse uh, sindikudziwa kuti mwasintha position yanu ichi imene munanena during the convention i mean the press conference imene munali nayo ndi zipani za udf dpp uh, komanso uh, utm i think ndi aford mwasintha maganizo anu zinthu zili bwino bwino pakali pano ya
ine funso langa likuchokera pa chiganizo chanu a Penjani Kalua chopanga withdraw kuti musayimirenso pa position ya mtsogoleri wa chipani tinene kuti mmene munkapanga declare kuti mufuna muyimire position imene ijayo munali musanafikire akuluakulu mwina kuwauza maganizo anu ndi cholinga choti akulangizeni ngati mmene achitira pano ndine farida muheya ku television islam
Ine dzina langa ndi Eamon Piringu kuchokera ku Zodiak. Mwina ganizo losintha kuti musakayimire nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi. Mwina ena nkunena kuti mukuopa kaamba koti mwina pali atsogoleri ena akuluakulu okwana anayi tsopano amene abwera kale poyera kunena kuti ayimira. Mwina mukuona kuti simungakwanitse kuwagonjetsa amenewo maka ku zisankho zimenezi?
ndine Cindy Kalimbuka wa the truth malawi mwina kuwonjezera funso la Eamon-yo ena mwina ku, kumaganiza kuti mukuopa ndi malinga ndi ndalama yomwe muyenera kulipira uh, ku convention ya 20 million kwacha kuti kapena mwina simunayipeze Mwina mukhoza kutifotokozera komanso kufotokozera dziko. National publicity secretary one mmene ndimapanga announcement ija anthu 5 onse aja analipo kale ndi zoti timaopa anthu 5 convention ayi anthu 5 onse aja komanso anthu 5 onse oti akuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi Ah, Ine ndinayimapotu zisankho ku constituency kunali anthu ma former minister anthu billionaire ndinakhala number 2 so ine mu dashboard ya ine mmene anthu amayipangira perceive failure simene ndimayipangira perceive failure ine ine olo kuyima ku ndili ku- ndili constituency ndikuyima ku Blantyre Zingwangwa Soche constituency ine ulendo unowu Olo Mulungu atanena kuti ayi ulendo uno Fredo supita ku parliament 2030 ndizayimanso ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to serve my community. So enafe we are here to stay. Decision yokuti kuwaopa no it is not true. Komanso anthu 5 onse aja they are honorable men and an honourable woman eti i respect them komano when it comes to competition utm muone ma presidential candidates onse aku utm akumayenda limodzi ku court kwa sg ndinali limodzi ma functions timakhala limodzi utm ndi movement yosiyana ndi ma movement ena onsewa nde zoopazo ayi za 20 million zimene mwanena zija Tikachoka panopa ndikuyenera ndikakumane ndi a treasurer andibwezere change. Pa, pa director of youth ndi bwanji kodi? 2.5 eh? Ine ndinalipira kaye 20 million ndoti awa andibwezera bwanji? 17. Eh, Ndoti mwina at least ku constituency ndika- ndika- ndikaona ziwiri zitatu. Eti so I think ma questions a ine specific anali amenewa awiri eti so ina ayankha national publicity secretary okay i think muna before our national publicity secretary eh?
Ah, china chofuna kuonjezapo poyankha pamene mwatchula kuti ah, ku utm ndi chipani chimene maziko ake akulu anamangika pa achinyamata achinyamata tilipo ambiri zedi mu utm ndiye kuti mantha mwina kuwaopa anthuwo kuti asakaimile chifukwa choopa anthu ayi mantha amenewo palibe chifukwa majority achipanichi komanso ngakhale majority m'malawi munomo ndi achinyamata ndiye ife monga achinyamata ngati iye akuyimira kuyimira achinyamata tonsefe amapanga represent ifeyo sakuyimira kuti iyeyo ngati munthu kungoyimira kuti afuna chinthu chakuti koma ngati ife achinyamata representation achinyamata izikhala kuti tikuona kuti tikupita chitsogolo timangonena kuti achinyamata ndi atsogoleri amawa ndi chani koma ku utm Sitimaletsa munthu wina aliyense ali ndi ufulu kukaimira mpando uliwonse umene akutani akufuna. Ndi ndi chipani chokhacho chimene chili ndi democracy yeniyeni. Olo mukaone pa za u president tili ndi ma presidential uh, candidate okwana 5 and national director wathu ali wa number 6 so kuti kuchipani kwathuko tili ndi timapereka ufulu kwa munthu wina aliyense ku utm ndi chipani chimene chikuphunzitsa anthu kuti tisamakhomerere achinyamata tisamakhomerere wina aliyense ali ndi ufulu kutengapo mbali pamene akuona kuti akhoza kutani akhoza kukwanitsa ndiye kubwerera mbuyo nchifukwa kuti ife achinyamata taona kuti okay apapa ndiye kuti chipani chathu moto uchuluke kwambiri apapa abwere apapa chifukwa kuti yake kugwira chiongolero cha ku youth kwa apapa 2025 mu- muona zina zake zoti sizidaonekepo mdziko muno zimene mwaona. Ah, zikomo kwambiri i think ine funso langa ndi limodzi limene nditayankhe Fa- mafunso enawa um, a director a youth ayankha bwinobwino kuti kodi inu nchifukwa chani tikulimbikitsa anthu kuti akalembetse lero pamene masabata awiriwa tinapanga press conference ngati zipani zotsutsa mogwirizana ku dzudzula zimene mwina zikuchitika ndi anzathu a Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Um, ife tikuyenera kuwalimbikitsabe anthu azikalembetsa. Nkhani zinazo ndi nkhondo zoti tikumenyana nazo ndipo tipambana tigonjetsa sikuti sizitheka. Um, chilichonse chimene Amalawi akufuna kuti chichitike chichitika. chifukwa chokuti eniake a dziko akufuna kuti chichitike. Komano sangakhale pansi kuti asakalembetse pomadikira kuti nkhondozo zithe. Nkhondozo zizitha iwowo atalembetsa chifukwa mavuto amene anthu akudandaula oyambirira anali okuti alibe ena ma ID. Akalembetsa bwanji? Nkhondo imene ija tapambana. Anzathu a mabwalo atithandiza, aona kunena kuti nkofunikira malingana ndi malamulo kuti wina aliyense alembetse chisankho chimene chikubwerachi. Zatsala ndi nkhondo zina zimene tikumenyana nazobe, timenyana nazo ndipo tipambana koma lerolo anthu akalembetse asadikirire chifukwa kuti akatseka ndiye kuti ngakhale nkhondo zija tidzidzapambana. Mwina sangadzathenso kubwerera kukalemba. Koma alembetse lerolo asakhale ndi nkhawa nchifukwa chake tabwera panopo ah, kudzera ku directorate ya youth kudzalimbikitsa nkhani yakalemberayo kuti anthu alembetse osadera nkhawa. Zikomo kwambiri. Lero ti lero ti yanwachi. chiganizo chimene tinkapanga tinapanga kunena kuti uh, i think a director of youth wa central ananena kuti utm chiku- ndi- ndi- majority ndife anyamata candidate imene ijanso inali backed up ndi gulunso la anyamata olo tikanati tibwere tidzapange present ma nomination papers apapa et mukanaona nokhadi kuti iyidi ndi ya anyamata adabweradi so komano utm is bigger than any individual i think honorable njawa ananenapo kuti no you know, utm pamene inafika panopa inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipani chonse left right chipani chonse right no timakhala pansi komanso ku utm si kulibe greed yet you know Utsogoleri si munthu mmodzi. Even convention tikakasankha president, u president sukakhala mwa munthu mmodzi tamusankha uja. U president ukuchokera ku area, ku branch, ku region, ku district. So tonsefe tili pano ndife ma president a utm ife. Chifukwa amene tikamusankhe uja tikamusankhe ndife komanso akakhala akutipanga represent tonsefe. So tinapanga kunena kuti. komanso kuti tifika apa sitapangananso konzati chifukwa chake tili tonse
um, zikomo kwambiri apapa ndiye pamapeto pa uh, mkumano umene tinali nawo ndi atolankhani uh, tikukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene takambirana aliyense watolapo mutu mmene ndanenera tikhalenso tikubwera half past 4 kutino tikambe nkhani zokhudzana ndi convention tinali ndi mkumano kummawaku Ndiye akuluakulu apita kukangokonzekera kutino tikhale ndi mkumano okamba nkhani ya convention. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.
Chabwino, apo ndipo pamapeto pa msonkhano umenewu wa atolankhani umene ndithu anakonza ndi akuluakulu a chipani cha utm motsogozedwa ndithu ndi nthambi ija yoona za achinyamata mchipani chimenechi ah, mtsogoleri wake ndi fredokiss penjani kalua ndipo iyeyo analinso ndi mneneri wa chipanichi ah, felix njawala komanso akuluakulu ena kuphatikiza ma regional directors kapena akuluakulu a chipani kuchokera mzigawo za dziko lino ndipo payankhulidwa ndithu zingapo koma ndimafuna kuti mongoomba mkota ndimufunse ah, mtolankhani wathu Imon piringu imon waswera bwanji? Ndaswera kaya iwe nzanga? Ndasweranso bwino.
Uh, msonkhano wa atolankhani umene utm inakonza komabe kuchokera ku nthambi ija uh, tinene kuti ya achinyamata mwina mfundo zikuluzikulu zimene watolapo masana ano ndi zotani? Mfundo mwina yayikulu kwambiri nzanga ndi nkhani yokhuzana kuti A Kalua, a Penjani Kalua azisiya kuti sakayimira nawonso ku convention ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi. Akuti safuna kupikisanaso ndi akuluakulu. Mfundo yaikulu kwambiri ndi imeneyo. Komanso atsindika kuti akhala pambuyo pa wina aliyense amene akasankhidwe ku msonkhano waukulu umenewu umene uchitike pa 17 November chaka chino. Tinenenso kuti tinawafunsa kuti kapena mwina mwazisiya izi kamba koti ndi mantha kapena. mulibe kangachepe kamene anthu anzana Amati akupereka. 20 million Eh, paja 20 kwacha million. paja, eh. ndi akuti yayi ndalama ndinazo komanso anali atapereka kale nkhani ya ah, nkhani ya ndalama zimenezi anali atapereka kale ku convention ku, ah, ku komiti imene imene ikulandira nkhani za ah, ah, ndalama Ikuyendetsa ikuyendetsa msonkhano yes umenewu, chabwino. akutero komanso akuti ah, nkhani ina ndiyokhudzana kuti akufunitsitsa iwowa achinyamata a- ayimire akuona kuti achinyamata mwina 2 million or so amene amatsatira chipani chimenechi afunitsitsa onsewa akalembetse komanso azachite nawo a- azatenge nawo mbali pa nkhani ya a- a, kuvota chaka cha mawa Chabwino. ndiye mfundo zikuluzikulu zimene tatolapo mwina pakadali pano ndi zimenezo zimenezo ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri nzanga ameneyo ndi mtolankhani wathu imon piringu ndiye mmene afotokozera mneneri wa chipani cha utm kuti chama 4 kapena half past 4 abwerenso tsopano ndi akuluakulu a chipanichi kuti adzafotokoze ah, zimene zatuluka kapena zatumphuka mu mkumano wawo umene ndithu anali nawo masana ano ndi mtsogoleri wa chi- wa chipanichi ah, michael usi nde ife tili pano kuti tikupatsireni tsatanetsatane wa msonkhano umenewu chimene mungachite ndi kukhala pomwepo pa zodiak